N'o ye Maître Fajala Danbele ne ye avocat ye depuis 2014 donc n ye Mali avocat denmisɛnninw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ fana ye parce que n'i donna o kɔnɔna la association min tɔgɔ ko AJAM n'o ye association des jeunes avocats du Mali o bureau fɛn na n ye o mɔgɔ dɔ ye bureau exécutif mɔgɔ dɔ ye n'o ye secrétaire aux relations avec le conseil de l'ordre n'o y'an ka eh, conseil de l'ordre mɔgɔ min bɛ sira tagama kɛ an ka jeune avocats ni an ka avocat kɔrɔbaw yɛrɛ an ka tɔnba yɛrɛ eh, bureau ni ɲɔgɔn cɛ donc ne y'o o ye Avocat ye fɛn de ye fɛn mun a ka ɲi fɛn ɲuman don mais fɛn gɛlɛmanba fana don baara don baara ɲuman don parce que an ka baara tɛ kɛla an yɛrɛ ye an bɛ baara kɛ fasodenw de ye An bɛ baara kɛ hadamadenw de tout court parce que an tɛ an ka defanta dan tɛ lafasali dan tɛ ou bien senkɔrɔmadonni dan tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye, a bɛ se ka kɛ dunan bɛ na Mali la ou bien Mali kɔkan yɛrɛ o ka mago bɛ jɔ an na, an bɛ se ka taa a lafasa jamana kɔ kan komi i n'a fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ a gɛlɛya yɔrɔ ye min ye baara in faamuyabaliyaba o y'a gɛlɛyayɔrɔba dɔ ye parce que an ka jamana kɔnɔ halisa eh, mɔgɔw hakili la fɔlɔ ko avocat tali ye setigiya de ye ni wari b'i bolo i bɛ avocat ta mais an selen don yɔrɔ min na bi diɲɛ selen don yɔrɔ min ma an bɛ bila diɲɛ bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma bi bi in na eh, situation dɔw bɛ yen olu kiri tɛgɛli ka gɛlɛ an ka kirisow la ni avocat sen t'a la bon n bɛ misaliya fɔlɔ mun ta dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ mun ka baara ye eh, journalisiya ye est ce que n'o ka kiri bɛ tribunal la ale bɛ se k'a ka journalisiya baara bila tuma bɛɛ ko ka taa tribunal ka rendez-vous la wa o ka gɛlɛn dɔɔni parce que kiri dɔw kuntagala ka jan komi n'a fɔ dɔw kuntagala ka surun bon ni avocat tɛ o journaliste bolo yala tuma bɛɛ ale ka wele ka taa tribunal la dossier ka bila a ka renvoyer n'an b'a fɔ ko k'a renvoyer dossier ka bila don caman na a b'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la mɔgɔ min ka baara yɛrɛ tɛ kiri ye n'o kɛr'i la dɔrɔn soit a b'a commencer k'a fɔ a est ce que nanbara tɛ nin ko la mais nanbara ko tɛ o parce que e ni mun bɛ ɲɔgɔn na ni avocat b'o bolo sisan Avocat tɛ fan kelen fɛ o ale ka baara tɛ tribunal kelen na bon n'a y'a sɔrɔ ale ka baara fila ou bien saba bɛnnen don e ka kiri dɔ ma avocat t'e bolo ale bɛ ci de bila k'a fɔ ko juge ka dossier bila don wɛrɛ la bon ni e m'o faamuya e hakili la ko namara de bɛ ka don a la donc nin ye yɔrɔ de ye wajibi la avocat ta maliyɛn bɛɛ ka kan ni avocat tali ye citoyen bɛɛ ka kan ni avocat ta ye a bɛ dépend i ka faamuyali cogo de la sinon an bɛ yɔrɔ min na bi bi na kɔni diɲɛ in selen don yɔrɔ min ma bi mɔgɔ bɛɛ mago bɛ avocat la non seulement n'i ka temps m'a to i k'a ta parce que n ka ci ka sa n tɛ se k'a ci bɛɛ kɛ n'o m'i bila k'a kɛ question dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ɲɛfɔli juge ɲɛfɛ ni avocat tɛ ka sariyakisɛ ninnu ta k'a labɔ e ka kuma simple tɛ fɛn ɲɛ o la n'o ye aw ka métier in yɛrɛ aw ka journalisiya in baara yɛrɛ kɔnɔna la ni ala k'an kisi ni kunko ser'i ma i ka baara kɔnɔna i ka journalisiya kɔnɔna la ni avocat t'i bolo ko ka taa i ka jo sariya ɲini juge ɲɛfɛ i kelen ka t'i jɔ ten dɔrɔn a ka gɛlɛn dɔɔnin parce que journalisiya tɛ baara ye baara min ye baara nɔgɔ ye baara nɔgɔ tɛ baara lankolon fana tɛ Avocat ye surunadonbaga de ye an tɛ kiri tɛgɛ la dɛ il faut que mɔgɔw ka o différence faamuya parce que bi bi na u bɛ k'an ni jugew ɲagami ɲɔgɔn na k'an bɛɛ ye kelen ye c'est vrai an bɛɛ du kelen mɔgɔ ye duden kelen mais ni jamu kelen banna i bɛ t'a sɔrɔ tɔgɔ prénom bɛ bɛɛ la o an ka baara ye lafasali de ye jugew ka baara ye kiri tigɛ ye donc an tɛ an ka baara an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais baara fɛnkɛ bolow tɛ kelen ye dankarili min bɛ kɛla musow la u farikolo la ani u ka hakili la n'o ye psychologie ye n'i ko ko ka définition d'a la an ka maliba in kɔnɔ yan halisa sariya kisɛ ma ta kɛrɛnkɛrɛnya la k'a ɲɛsin fɛn in ma n'o ye a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko violence basée sur le genre ou bien violence faite aux femmes halisa an bɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔna la parce que sariya kisɛ ma ta Kɛrɛnkɛrɛnya la k'a ɲɛsin o fɛn ninnu ma minnu bɛ waleya minnu bɛ yen minnu ka kan ka kɔn ni diɲɛ sariya sunba dɔw y'a kɔn déjà ee mali yɛrɛ jɛnna n'o ye an y'o sariya sunba ninnu fɛn ta n'o ye convention ninnu ye olu ratifiyelen don an fɛ mais hali sisan problème bɛ yen parce que an ma loi ta spécifiquement a domaine na k'a fɔ bon ni sariyakisɛ in de kan ka kuma fɛn dankarili la josariya ninnu kan o problème kɔni bɛ yen mais n bɛ se ka n baser fɛn minnu kan o ye d'abord an b'a fɔ min ma protocole de Maputo o ye convention ye Union africaine ka domaine kɔnɔna la farafinna jamana bɛɛ jɛra ka convention dɔ ta a mɛnna dɔɔnin mali y'a ratifier deux mille cinq o convention o protocole de Maputo kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔna kalan kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musow ka josariya place ka bon a kɔnɔ fo ka damatɛmɛ donc kumalen don fɛn ninnu kan a kɔnɔna la a bɛɛ presizelen don a kɔnɔ mais hali sisan problème kelen min bɛ yen ani convention wɛrɛw bɛ yen n'o ye Nations Unies ta ye diɲɛ sariya tɔnba o fɛn bɛ yen bon an ka jamana ye An bɛ jamana wɛrɛ minnu sariyakisɛw ta la k'a la dege n'o ye faransi ye faransi bɛ i ɲɔgɔn e bɛ de kɔnɔ o i ɲɔgɔn bɛ fana ye kɔnfayɔn dɔ ta o kɔnfayɔn kɔnɔna na la o fɛn kɛra deli ka tɔn o de kumalen dɔn fɛn in kan kɔsɔsɛbɛ ka peresise sinon an ka jamana kɔnɔ violence min bɛ sariya min b'an bolo n'an bɛ baara kɛ n'a ye sisan o ye code pénal de ye code pénal bɛ kuma violence de kan donc o bɛ muso concerner komi i n'a fɔ a bɛ cɛ concerner donc a presizelen tɛ an ka sariya kɔnɔna la k'a fɔ ni nin waleya in ani nin waleya in ni nin waleya in minnu bɛ ta la k'a ɲɛsin muso ma parce que a ka musoya dɔrɔn kama o sariya t'an bolo fɔlɔ mais an ka code pénal kɔnɔna la n'o y'an ka nɔminɛli sariyakisɛ sun ye an kɔni o kɔnɔna la violence kɔni b'a kɔnɔna la ka mɔgɔ a dabɔ kama ka mɔgɔ jogin ou bien ka joginni ye cogoya ka ca i bɛ mɔgɔ jogin a farikolo la i bɛ se k'a jogin a hakili fana la n'o ye violence morale ye Donc olu fɛnw bɛ yen bon gɛlɛya in kɔni an yɛrɛ y'a jatemina gɛlɛya min b'a la o ye an ka autoritéw courage ko de don an b'a fɔ min ma un manque de courage de la part des autorités parce que mɔgɔ minnu ye ɲamɔgɔ ye ɲamɔgɔ ninnu olu de kan ka wuli k'i jɔ ka courage ta u bolo fila la ka baara in tɔ lase Parce que ɛɛ projet de loi dɔ fana bɛ yen, sariya dɔ proposera k'a fɔ ko domaine in kan n'o ye musow ka josariya fanfɛla ye, musow ka josariya labatoli ani ka u kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma ou bien ni kɔlɔlɔ kɛra u la, u ka kan ka ɛɛ a tigi ka kan ka ɲangi cogo di? Sariyakisɛ dɔ fɛnkɛra o la n'a ye a bɛ fɔ o ma ko projet de loi o projet de loi bɛ yen depuis 2017 fo sisan maga ma k'a la, a ma voté a ma adopté parce que problème ye mun ye n y'a fɔ cogo min an ka jamana ye jamanakɔrɔba don jamanakɔrɔba don mais laadala jamana fana don an ka laadaw ka ca laada ye tagabolo caman ye mais o kɔnɔna la an yɛrɛ ka laada minnu bɛ yen n'o y'an ka siyaw ni fɛngɛw ye bɛɛ ni maninkaw n'u ka laada marakaw n'u ta fulaw n'u ta bon o bɔlen kɔfɛ o ye diinɛ yɛrɛ laada bɛ yen ne kɔni anw ka faamuyali la o laadaw de kɛlen don ka an ka ɲɛmɔgɔw siran parce que olu olu ka fanga olu ka influence ka bon an ka fanga kan fo k'a dama tɛmɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan hali mankan minnu bɛ ka wuli dugu kɔnɔ ni eh, eh, eh, eh, diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la donc depuis 2009 n bɛ misaliya wɛrɛ di aw ma tuguni sariya min tara furu fanfɛla kan ni dentigiya ni den marali ni furu fanfɛla ninnu sariya min tara o kan n'an b'a fɔ a ma ko code des personnes et de la famille o sariya o projet de loi fɔlɔ min déposera bɛɛ y'a ye Mali kɔnɔ ATT ka temps na Diinɛ ɲamɔgɔw diinɛtigiw wulila ka jigin dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini u ye an ka muso ɲamɔgɔ caman dɔgɔya kɔnɔna la aw yɛrɛ b'o kalama parce que kuma in sera fo assemblée kɔnɔna la u ye dɔgɔyama kɛ muso musokuntigi dɔw la k'a fɔ u ye n tɛ se ka segin o neni fɛn ninnu kan mais bɛɛ y'a ye fo diinɛ ɲamɔgɔ dɔw yɛrɛ kasɛti bɔ a kan pour que k'an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw neni mɔgɔkɔrɔbaw ni mɔgɔ kalannenw k'u neni k'u dɔgɔya kosɛbɛ kasɛti la donc o ɲɔgɔnnaw de don an ka ɲamɔgɔw bɛ siran olu de ɲɛ pour que ka loi façon ninnu ta mais an kɔni bolo an selen don niveau min na bi parce que diɲɛ bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma déjà n kumana protocole de Maputo kan Mali sen b'o la a y'a bolonɔ bila a la k'a fɔ a bɛ diɲɛ n'a ye ou bien a diɲɛna n'a ye k'a fɔ sariya in ka labato an ka jamana kɔnɔ Bon n'i jɛnna n'a ye ka ban k'a fɔ a bɛ kɛ wajibi la a tɔlase ye mun ye an b'a fɔ min ma k'a fɔ décret d'application min bɛ se ka wolosɛbɛn di halisa sariyakisɛ in ma o décret d'application ma ta o la protocole de Maputo halisa n'i bɛ juge ɲɛfɛ an ka baara kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ a sariyakisɛ dɔw ta ko k'a jira juge la dɔrɔn donc a t'i lamɛn parce que décret d'application tɛ yen o ye kelen filanan n ye projet de loi in mun fana fɔ n'o ma voté an bɛ problème caman kɔnɔ a si tɛ se ka ɲɛnabɔ an dun bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la diinako o an ka laadako bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ eh, waleya minnu bɛ ta la k'a ɲɛsin an ka an balakaw ma bi bi in na parce que jamana bɛ ka yɛlɛma hadamadenw jogo bɛ ka yɛlɛma de ka taa Eh, i bɛ ka kuma fɛn mun i ye ɲininkali kɛ fɛn mun kan nin ye n'o ye mɔgɔw b'a fɔ ko BVG violence basée sur le genre fɛn minnu bɛ waleya jugu minnu bɛ ɲɛsin na musolakaw ma an balakaw ma ko parce que u ye muso ye musoya dɔrɔn kama parce que o de don karisa i ye muso ye wajibi la an bɛ nin waleya in ta k'a ɲɛsin i ma donc tant que an ma courage ta ka wuli k'an jɔ ka sariya in adopter an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ a tɛ ban Bon violence n y'a fɔ cogo min an ka sariya mun b'an bolo n'o ye code pénal ye violence mun définilen don a kɔnɔ cɛ a bɛ cɛ concerner a bɛ muso concerner mais i bɛ ka ɲininkali kɛ question mun kan nin ye n'i ye yɔrɔ wɛrɛ sariyaw ta n kumana sariya sunba minnu kan nin ye n'o ye diɲɛ tɔnba ninnu ka olu ka sariya ye n'i ye jateminɛ kɛ fɛn in ɲɛsinnen don musow dɔrɔn de ma parce que a tɛ kɛla cɛ la ka caya aw yɛrɛ b'a dɔn an ka Mali kɔnɔ c'est très rare i k'a mɛn k'a fɔ ko muso ye nin kɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ keleya fanfɛla ninnu na olu bɛ kɛ mais musow de ta ka ca ka tɛmɛ cɛw ta kan n'i y'a a kɛmɛ kɛmɛ sarada i bɛ taa sɔrɔ musow ta ye fo bi kɔnɔntɔn ni kɔ la i bɛ taa sɔrɔ cɛw eh, violence min bɛ kɛla cɛw la a man ca parce que cɛ de ye du marala ye violence in ɲɛsinnen don an an balakaw ma an dɔgɔmusow an kɔrɔmusow an'an denmusow fɛn in ɲɛsinnen don olu de ma eh, catégorisation dilen don a kan mais toujours n b'a préciser an ka code pénal kɔni tɛ parce que sariya t'an bolo sariya kisɛ t'an bolo halisa n'o ye code ye mun b'a préciser k'a fɔ ko ka kuma nin waleya jugu ninnu minnu bɛ ɲɛsin an balakaw ma halisa o sariya t'an bolo mais n'i ye a sariyaw ta fan wɛrɛ fɛ n'o ye protocole de Maputo ye ani convention européenne mun fɛn kɛra 2014 n'i y'o fɛnw kɔnɔna lajɛ i bɛ taa sɔrɔ catégorisation dilen don a la i n'a fɔ waleya minnu bɛ ta baarakɛdaw la k'a ɲɛsin musow ma k'a yir'i la dɔrɔn i ye muso ye donc i man kan tɛ ni nin ye o fɛnw bɛ baarakɛ yɔrɔw la a bɛ eh, sugu kɔnɔnaw la a bɛ hali an bɛ faraɲɔgɔnkan kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ du kɔnɔnaw i bɛ taa sɔrɔ muso du kɔnɔna la musow eh, eh, bilalen don rang filanan de la donc fɛn fɛn bɛ yen ni an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali politiki ko ninnu na ni kɔsa in na tɛ eh, an mago tɛ an balakaw la fɛngɛ la toujours musow bilalen don kɔfɛ alors que musow ka ca ni cɛw ye violence in a catégorie ka ca parce que an b'a fɔ mun ma violence eh, physique o bɛ yen mun ye ka dankari hadamaden farikolo la o bɛ yen violence psychologique fana bɛ yen n bɛ se ka détail dɔɔni di aw ma o la n'o ye violence euh, physique ye par exemple violence physique ye mun ye ka tɛgɛ ci mɔgɔ tulo kɔrɔ o ka ca an ka duw kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ menace fana bɛ yen muru ka muru ta i kanma ou bien ka marifa jɔ i la ko n'i ye nin kɛ n b'i faga ou bien k'a ci a la yɛrɛ olu ye violence physique ye ani ka muso da sɔgɔ muso da la k'i ban ka ka da sɔgɔ a da la dɔrɔn ka to so kɔnɔ ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ k'a maralen to so kɔnɔ o ye violence physique dɔ ye a tɛ bɔ ka a jagoya ka a digi ka a ɲɔnti k'a bila so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la olu ye violence physique ye ou bien ka muso muso abandonner a ye k'a to yen sira kan yɔrɔ dɔ la sisan k'a lajigin k'a bɔ i kun mɔbili kɔnɔna la ka taa ka taa n'i yɛrɛ ye parce que e ye laɲini min k'a fɛ a ma jɛn n'a ye donc i b'i débarrasser ka bɔ a la o bɛɛ violence physique dɔ ye donc n'o bɔra yen violence wɛrɛw bɛ yen an b'a fɔ mun ma kɛrɛnkɛrɛnya la violence sexuelle n'o ye cɛnimusoya fanfɛla ye o violencew fana bɛ détailler cogo min i n'a fɔ ka eh, eh, jɛɲɔgɔnya ɲini muso fɛ jagoya la o ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka waleya dɔw ta cɛnimusoya sira fɛ k'a diyagoya muso kan an b'a fɔ min ma imposer des pratiques sexuelles non désirées a ma mun a ka laɲini tɛ mun ye diyagoya k'a k'a la donc o ye o fana ye violence sexuelle dɔ ye filanan i ni mɔgɔ wɛrɛw ka jɛ cɛ gurupu ka jɛ muso la sisan k'a fɔ k'u bɛ dilan ɲin'a fɛ diyagoya la o fana ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka to ka eh, aw bɛ hakɛ to ka maga eh, eh, eh, muso musoya la a ma jɛn n'a ye diyagoya n'o a bɛ f'o ma tubabukan na attouchement donc olu olu olu bɛɛ violence sexuelle dɔ ye ou bien k'a fɔ a ye n bɛ fɛ ka jɛ fɛ kuma minnu man di muso tulo la minnu b'a maloya fo ka dama tɛmɛ ka to k'o kumakanw fɔ a tulo kɔrɔ a diyara ye a ma diya ye e kɔni b'a fɔ a ye donc o fana ye violence sexuelle dɔ ye ou bien ka eh, vidéo image dɔw yira muso la cɛnimusoya fanfɛla la k'a yira a la diyagoya hali n'a filɛli man d'a ye o fana bɛ violence sexuelle ye ou bien ka tugu muso kɔ bɔlɔn fɛ muso yɛrɛ sirannen don a b'a dɔn cɔ nin tigi b'ale nɔfɛ n'a sera n'a kunna a la dɔrɔn a bɛ bin a kan o fana violence sexuelle dɔ de ye donc n'o bɔra yen dankarili muso ka musoya fana la a bɛ fɔ dɔwɛrɛ ma ko violence verbale c'est-à-dire ka kumakan na ou bien waleya dɔw la k'a yira muso la i ye nin de ye n bɛ nin k'i la i n'a fɔ nɛnini n'o ye insulte ye ou bien injure ninnu ka kuma fɔ a ma kuma mun tɛ fɔ hadamaden ma mun bɛ dankari kɛ mɔgɔ ka dignité la i ka danbe la donc a bɛ fɔ olu ma violence verbale n'o fana bɔra yen violence wɛrɛ bɛ yen dankarili n'o ye dankarili ye dankarili wɛrɛ bɛ yen muso ka musoya la n'an b'a fɔ mun ma violence psychologique c'est-à-dire maga tɛ kɛ muso farikolo la a tɛ nɛnina mais waleya de bɛ k'a la mun bɛ a hakili tiɲɛ a bɛ jouer a ka hakili kan fo saya parce que n'a tigi miira a la yɔrɔ o yɔrɔ olu a bɛ kɛ komi i n'a fɔ a kɛra a la o yɔrɔ de la donc a bɛ f'o ma violence psychologique i n'a fɔ sisan ka muso ka baga denw ma ni olu ka ca furu de kɔnɔna na sisan ka baga den ma muso yɛrɛ b'a dɔn den y'ale ni kun de ye bɛɛ kɔni b'o dɔn ka baga denw ma sisan ka denw bugɔ ɲa mɔdɛli dɔ kɛ pour que muso muso tɛ se ka kuma olu dusukasi mɔdɛli dɔw bɛ yen ka na olu ta ka ɲɛsin muso ma fɛn na ou bien ka den ta ka taa n'a yɔrɔ la par exemple i ni muso hali n'aw ma bɛn ni kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan e ka muso den ta ka bɔ a kɔrɔ ka taa n'a ye balima dɔ fɛ dugu wɛrɛ la muso ka laɲini i ma muso ka avis ɲini foyi o ye fana ye violence psychologique dɔ ye parce que muso jigi y'a den de ye muso ni kun de ye den ye donc ni e ye den ta ko parce que i ni muso man di ou bien eh, eh, n diminen don a kɔrɔ bi e y'a den ta ka taa di balimamuso dɔ ma ou bien i tanti dɔ ma yɔrɔ dɔ la est ce que o ka kan hakili la donc olu ye violence de ye a bɛ fɔ minnu ma a bɛ muso miiri janya fo ka dama tɛmɛ a bɛ jouer a ka hakili kan ou bien ka muso lagosi lagosili waleya dɔw bɛ yen k'a kɛ komi i n'a fɔ nafa foyi t'a la i kɔni bɛ yan hali n ka bagan maralen ka fisa n'i ye donc olu olu si man ɲi muso ma ou bien ka muso bila kɛrɛfɛ mettre à l'écart une femme i muso de don mais i mago foyi t'a la ka kɛ somasiri ye dɔrɔn i miiri bɛ furu sariya ma fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛɛ to yen k'a bila kɛrɛfɛ donc olu olu si man ɲi ou bien k'i ban ka kuma a fɛ olu bɛɛ ye violence psychologique de ye parce que an b'a fɔ an ka eh, eh, furu sariyaw la aw ka communiquer furu ɲɔgɔnmaw ka communiquer aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni cɛ ye kuma tigɛ i ni muso cɛ e de y'a furu ka na n'a ye i ka du kɔnɔ n'i ye kuma tigɛ a la o ye mun de ye sisan a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ datugu a da la donc olu fɛngɛw de bɛ yen n'o bɔra yen violence wɛrɛw bɛ yen n'o ye dankarili ye muso ka eh, eh, musoya la an b'a fɔ min ma violence économique a ka sɔrɔ sira muso ka kan ka sɔrɔ kɛ sira minnu fɛ ka dankari kɛ olu fana la i n'a fɔ k'i ban muso ka baarako ma muso kalannen don sisan ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ a parents ye fɛn bɛɛ kɛ k'a ka école ko labɛn k'a tɔpɔtɔ f'a tilala kalan na ka diplôme sɔrɔ e nana o furu bon ni o ko k'a bɛ baara o baara ɲini e b'i sen da o kan ko parce que e de ye furucɛ ye o ye violence économique de ye i bɛ k'i sen da a ka nafa sira kan ou bien muso ko k'a bɛ feere kɛ i ko k'a tɛ feere kɛ o bɛɛ ye violence économique ye parce que e bolo a man kan tɛ ni sɔrɔ ye an b'a fɔ o ma o ye hasidiya yɛrɛ de ye donc o ye violence économique yɔrɔ dɔ ye ou bien muso ka eh, sɔrɔ k'a tiɲɛ a bolo sɔrɔ kɛlen muso fɛ k'a ta k'a don i ni diɲɛ fɛ i m'a ɲin'a fɛ foyi foyi muso ka ni diɲɛ ma ɲin'a la i n'a fɔ tubabukan na dépenser les ressources sans accord muso muso fa n'a ba ye fɛn dɔw ta k'a d'a ma sisan furu a ka na e ka furuso kɔnɔna la a ta de don ni e y'olu ta k'a k'i sago ye i ma muso ka avis ɲin'a la a ka diɲɛ ma ɲin'a kɔnɔna la a bɛ f'o ma ko violence économique parce que i bɛ k'a ka sɔrɔ de tiɲɛ a bolo o ye fana ye ɲɛngoya dɔ ye donc o détail de tun bɛ yan n tun bɛ se ka min d'i ma o point kan tant que hali n'i furumuso don tant que a ma diɲɛ n'a ye viol de don an b'a fɔ ko viol yɛrɛ de don n'i jɛnna n'i ye muso diyagoya ka j'a fɛ k'i furumuso de don a ma jɛn n'a ye bɛɛ yɛrɛ b'o dɔn hali diinɛtigiw yɛrɛ b'o dɔn ka muso diyagoya ka j'a parce que excusez-moi du terme i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ lahalaya dɔw la muso man kɛnɛ a banabagatɔ dalen don bana bɛɛ tɛ se ka fɔ ou bien bana bɛɛ ma se k'a fɔ n bɛ n da yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n tɛ se ka baara kɛ mais ni muso ka fari man d'a la wajibi la i kɔni kan ka a ka dignité i kan ka a ka danbe respecter a kɛra cogo o cogo i kɔni furumuso de don ka dilan ɲini muso fɛ k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye violence dɔrɔn tɛ dɛ viol yɛrɛ de don mais an ka sariya kisɛ kɔnɔna la halisa an ma don olu ma don an ka an ka kiri kiri kiriko tagabolo sariyakisɛw la unité d'enquête bɛ yen n'an b'a f'u ma plainte bɛ taa don eh, an ka fangaso fanga bonda minnu na n'o ye commissariatw ni gendarmerie ni mairie ye ni nin fɛn modèle kɛra mɔgɔw bɛ boli ka taa ɲɛsin olu de ma N'i ma se k'o kɛ yɛrɛ i bɛ tila plainte déposer procureur fɛ n'a ka di plainte i b'a sɛbɛn ou bien i bɛ taa fɔ a ye k'a fɔ nin kɛra nin kɛra nin kɛra donc wajibi la o la u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa analyse ni fɛnw kɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ min kɛra tiɲɛ de don parce que analyse fana tɔgɔ ka ca ni viol de don ou bien violence sexuelle n'olu fɛnw de don olu bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen Et puis ni hali ni jogin de don ka muso bugɔ ni maramafɛn dɔ ye sisan k'a jogin ou bien ka marifa ci a la k'a jogin olu bɛɛ bɛ taa fɛnkɛ polisiw gendarmew ani médecinw de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n ma fili bi kɔni mali la seribisi caman bɛ yen mun sigira sen kan o domaine kɔnɔna la pour que ni nin waleya ninnu taara k'an bala ka minnu sɛgɛrɛ olu bɛ se ka satisfaction sɔrɔ cogo min k'u nimisi wasa pour le moment n bɛ mun fɔ aw ye halisa an ka jamana kɔnɔ sariya sariya pɛrɛpɛrɛla tigɛlen t'a kan mun b'a yira k'a fɔ ko ni nin fɛn ninnu kɛra k'a a bɛ ɲangi ni nin de a bɛ ɲangi ni nin de o fɛn tɛ yen halisa mais n'i ye an ka fɛngɛ ta an ka code kɔnɔna ta n'o ye code pénal ye ɔ o kumana fɛn dɔw kan a kɔnɔna la et puis en même temps ministère de la santé ye lettre lettre circulaire dɔ fɛnkɛ eh, en 99 o bɛ musomanin ka nɛgɛkɔrɔsigi de kan pour que ka a interdit an ka eh, dɔgɔtɔrɔsow la ni musomanin bangera k'a fɔ ko ka a lasigi nɛgɛkɔrɔ o kɔni o circulaire bɛ yen o taara eh, 1999 ani loi dɔ fana bɛ yen o taara 24 juin 2002 o bɛ bange bange o sariya bɛ bange bange de kan donc assemblée nationale ye o sariya fɛngɛ o fana bɛ bolokoli fɛngɛ senbɔ o b'o la ko ka musomanin sigi nɛgɛkɔrɔ o bɛ yen an ka code pénal fana fɛnkɛ mun b'a kɔnɔ o ye coup et blessure de ye coup et blessure volontaire ou bien coup et blessure involontaire ka mɔgɔ jogin ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama ou bien k'a dabɔ a kama k'a jogin ka dankari a ka hadamadenya la donc olu fɛnw bɛ yen eh, an ka code pénal kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko article an ka sariyakisɛ sun sariyakisɛ 207 eh, eh, ani 226 olu fɛnw bɛ kuma o fɛn kan ani ka muso gɛn ka bɔ so kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko répudiation o bɛ violence dɔ de ye olu bɛɛ eh, condamnelen don an ka code pénal kɔnɔna la ani pédophilie ka si musomanin ma i n'a fɔ musomanin mun yɛrɛ ka musoya ma fɛngɛ fɔlɔ mun ma mun ma se ko ye ka taa bin o kan donc a bɛ fɔ o de ma ko pédophilie i n'a fɔ san san tan ni saba ɲɔgɔn bɛ a tigi ni musomanin cɛ non seulement a kɛra npogotiginin mun na denmisɛnnin fitinin don mais en même temps mɔgɔ mun y'a kɛ san tan ni saba ɲɔgɔn ou bien san tan duuru o écart b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ fɔ o de ma ko pédophilie ou bien ka fɛn kɛ ka muso n'a denw ka i ban u la abandon k'u ye ka ka u to du kɔnɔ dɔrɔn ka i n'a fɔ cɛ ka suteli cɛ ka taa ka eh, muso ni denw to u yɛrɛ ye o bɛɛ kɔnnen don an ka sariya la ani ka eh, eh, wali i n'a fɔ ka muso ta ka taa n'a ye ka tunu n'a ye enlèvement olu olu fɛn bɛɛ kɔnnen don an ka fɛn kɔnɔna la ani ka taa se viol ni eh, esclavage sexuel ka muso ta k'a kɛ jɔn ye dilanko sira kan k'a k'i sago ye c'est-à-dire a tigi mago mana jɔ a la wagati o wagati a bɛ s'a ma hali ni a ma da a man di muso ye donc a bɛ fɔ o de ma ko esclavage sexuel mɔgɔw bɛna i bɛ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bila a la ka wari mina donc olu bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la ou bien ka muso ta k'a bila sungurunbaya la prostitution o bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la ani ka kɔnɔ kɔnɔ da muso la diyagoya la grossesse forcée olu fɛnw bɛɛ fɛngɛlen don an kun ani n'i y'o bɔ yen an ka sariya wɛrɛ bɛ yen n'o ye code de mariage code de personne de mariage ye o fana kɛlen ka mariage forcé interdit c'est-à-dire ka musomannin di cɛ ma a ni kun ma cɛ mun ta a bɛ fɔ o de ma ko mariage forcé ka muso ta k'a di cɛ ma cɛ mun man d'a ye o ye mariage forcé de ye mariage précoce fana bɛ yen i n'a fɔ ka musomanin ta k'a don furu la k'a sɔrɔ a si ma se a bɛ fɔ o de ma ko mariage précoce olu bɛɛ kɔnnen don an ka sariya kɔnɔna la bon a kaso fɛngɛw bɛ yen ni minali kɛra a la par exemple den fa den ba ani cɛ olu de bɛ nɔmina ani maire mun ye papier kɛ parce que a fɔra sariya kɔnɔna la musomannin kɔni eh, code de personne kɔnɔna la a si dɔgɔyalen le minimum a kan ka kɛ san tan ni wɔɔrɔ ye pour que a ka don furu la fɔlɔ san tan ni seegin de tun don mais sisan a kɛra tan ni wɔɔrɔ de ye parce que code, code de personne ni code de personne et de mariage ka tali wagati la n y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la wagati min na silamɛ tɔnw ni fɛnw wulila ka mankan wuli k'a fɔ ko san tan ni segin ka ca parce que o fana réalité don an ka jamana kɔnɔ n'i ye npogotiginin bila ko fo san tan ni segin yɔrɔw réalité tɛ kelen ye tagabolo dɔw bɛ yen n'i ma kɔnɔda i den bɛ tiɲɛ k'a d'i ma donc o de la u y'a exiger sariya in ta wagati ko ka na ni musomanin ka furu ye san tan ni wɔɔrɔ la i bɛ se k'a daminɛ san tan ni wɔɔrɔ mais n'a ka di i bɛ taa fo san mugan duuru san mugan duuru pour que i ka furu mɔgɔ jagoyalen t'o la mais a fɔra de mun wajibiyalen don sariya fɛ n'i bɛna n'i ma ɲɛ i b'i den di furu la il faut k'a ka san tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ ni san tan ni wɔɔrɔ ma dafa n'i y'a kɛ sariya b'i ɲangi e maire mun fana b'a a furu siri sariya olu bɛ considérer komi i n'a fɔ viol de o viol ye o ye kojuguba de y'an ka sariya kɔnɔna la parce que a bɛ fɔ infraction min ma ko crime n'o ye o ni mɔgɔ faga bɛɛ ka kan donc o ka kiiri bɛ taa kɛ cour d'assises de la an ka kiiriso mun bilalen don kɛrɛnkɛrɛnya la kojugukɛw i n'a fɔ mɔgɔ fagalaw ani mɔgɔ min y'a essayer ka mɔgɔ faga mais a ma se k'a faga ala y'a tigi bɔ a bolo n'o ye tentative d'assassinat ni fɛnw ye viol talen don ka bila o minɛn de kɔnɔ donc violeur bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ fagala de ni n'a tigi minɛna a ka kan ka taa ɲangi o kiiriso de ɲɛfɛ n'o ye cour d'assises ye donc o tɛ ko denni ye bon weleweleda min bɛ ne kan k'a bila mɔgɔw ye o ye fɔlɔ ye min ye fɔlɔ ne b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka courage ta ɲɔgɔn fɛ parce que jamana tɛ jɔ don kelen c'est vrai gɛlɛya caman bɛ yen parce que ni an ka tabiyaw ta an ka tagabolo ninnu diinɛ kow ni an yɛrɛ ka laada kɔrɔw an ka siyaw ka laada kɔrɔw n'i y'olu ta fɛn caman de balaminilen don an ni sariya in eh, eh, wajibiyali cɛ ka sariya in kɛ fɛn ye an bolo ni bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogo min notamment an balakaw o fɛnw de balaminilen don an ni ɲɔgɔn cɛ mais a mɛnna cogo o cogo fɛn in sariya tɛ appliquer bagan kan a bɛ appliquer mɔgɔw de kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an y'an bolonɔ bila fɛn dɔw la diɲɛ tɔnbaw kɔnɔna la a wajibila an kan k'a tɔ lase donc bamananw ko ko mɔgɔ man kan tɛ ka ɲinan ɲimi ka dɛsɛ a ku la o ye kelen filanan problème ba fana ye min ye o ye non dénonciation ye parce que hali kɔsa in na an y'a ye quartier dɔw la n tɛna quartier tɔgɔ fɔ viol bɛ kɛ yen impunément olu yɛrɛ bolo viol in tɛ koba ye tuguni yɛrɛ bamakɔ yan mɔgɔ si tɛ farinya ka taa dénoncer parce que n'i y'a dénoncer n'i tagara a lakali fanga la a kɛra mɔgɔ mun yɛrɛ la olu yɛrɛ olu n'i ma kɔnɔ da olu b'i cɛ ka bɔ a la a somɔgɔw b'i cɛ ka bɔ a la cɛmisɛnnin gurupu bɛ jɛ sisan ka taa musomannin enlever ka taa j'a fɛ jagoya la k'a bila a yɛrɛ ye ten donc ni mun ta ma kɛ banajugu yɛrɛ ye mankan tɛ bɔ a la bɛɛ sigilen don k'a to yen ee n'i ye nin kɛ nin to yen u kana taa i jogin ou bien u bɛ t'i faga o ye kelen ye filanan an ka fɛn c'est vrai que an b'an yɛrɛ réclamer k'a fɔ an ye nin an ye nin ye mais nin fɛn ninnu bɛ k'an ka sigida la an bɛ tila au lieu que an ka taa n'a ko ye fanga la ko ɲangili ka k'a ɲɔgɔn kana kɛ pour que hali n'a ko bɛ minnu kɔnɔ sigida la olu kan'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i b'a ye an bɛ tila ka taa delili de kɛ tuguni k'a fɔ an ye kelen ye an ka nin to tan an ka nin to tan o ko bɛ da ten ka sinɔgɔ mais a kɛra npogotiginin mun na a kɛra furumuso mun na o tigi n'a joli bɛ sa fo kaburu kɔnɔ a dimi tɛ ban parce que n'i miira a la jɔnmaya mun don ala ka jɔnmaya dilannen tɛ o an yɛrɛ ka fɛnw de labɛnnen don parce que n fanga bɛ se karisa fanga la dɔrɔn physiquement n b'a k'a la donc foyi tɛ bɔ a la o fɛnw de don il faut que an ka wuli ka jɔ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye ka kɛ mɔgɔ kelen ye an ka nin fɛn in kɛlɛ ka bɔ an ka sigida la parce que tant que an balakaw ni tɔɔrɔlen don tant que ni dusukasi kɛ dusukasi bɛ ka kɛ an balakaw kan an miiri bɛ k'a fɔ ko jamana an faso bɛ lafiya cogo min o lafiya ka gɛlɛn